lazarus chakwera anali munthu wabwino amamusokoneza ndi anthu omuzungulira ndiye timafunsa kuti pano omuzungulira ali kuti richard chimwendo banda moses kunkuyu malondera wazikwanje adakali komweko umenewu ndi umboni wonena kuti lazarus chakwera sadzabweranso anaononga dziko lino beyond repair inu ogula fetereza ku butchery akuyendabe ndi chakwera ma health director anyamata azikwanje mr black box onsewo adakali komweko mukamati anali abwino amamusokoneza ndi omuzungulira mukunena anthu ake ati chimwendo banda malondera wazikwanje akuyendabe ndi chakwera
vuto linali anthu ena amene anazungulira pali nkhani imene akudandaula namiwa akunena kuti apm akusintha asilikali ku state house ndiye timafunsa kuti vuto ndi chani pamenepo kuyambira kalekale mapurezidenti akhala akusintha mabodyguard november 2021 chakwera anachosa guard commander deputy commissioner gladson chipumphula anachita promote assistant commissioner christopher katani amayang'anira presidential security ku state house and moreover mu zaka 5 mabodyguard ambiri anachotsedwa ku nyumba yachifumu palibe anapanga complain zomwezo akapanga apm imakhala headline mpaka press briefing timafuna tiwauze namiwa kunena kuti president ali ndi ufulu wosankha anthu oyenda nawo you cannot force kunena kuti ayi inuyo muziyenda ndi Ken Msonda wa Malawi Congress Party Muammar Gaddafi amachita rotate asilikali oyenda nawo same applies ndi Vladimir Putin Pope Francis komanso ma president aku America and moreover kuyenda ndi president si ufumu ngati muja akuchitira john kapito ku cama musiyeni profesa asankhe anthu akumtima kwake ngati mmene amachitira chakwera chakwera akachosa bodyguard sitimamva headline chakwera akachosa asilikali apolisi ku state house panalibe headline why apm
anthu akudabwa kunena kuti akayang'anisisa achitetezo a ku nyumba yachifumu amene Professor Arthur Peter Mutharika wakhala nawo atangobwera kumene m'Malawi muno ali nduna kuzakhala president term yoyambirira ah, ndikuzapita ku Page House achitetezo amenewo ku nyumba zachifumu athamangisidwa apite kutali Ndiye nkhani ya chitetezo imafunika anthu oti ozawakhulupirira ndiye anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani. mukamvetsera zimene akunena akuti a Chipungu ndalama akuzitenga kuti akhazikisa trophy 26 million football and netball ndalama akuzitenga kuti akufunsa motero a Namiwa ifenso timafuna tiwafunse kunena kuti 45 million trophy imene wakhazikisa Vitumbiko Mumba ku Mzuzu ndalama akuzitenga kuti Chakakala Chaziya wa MCP anakhazikisa trophy Joshua Malango Simplex Chithyola Chimwendo Banda Steven Malondera onsewo anakhazikisa ma trophy kwao palibe akufunsa zomwezo akapanga Chimwemwe Chipungu a Namiwa akupanga press briefing ndikumafunsa kuti ndalama akuzitenga kuti Norman Chisale Chimwemwe Chipungu ndi ena otero akupanga ntchito za chifundo maderawo kukubwera a Namiwa akufunsa kuti ndalama mukuzitenga kuti zomwezo akapanga phungu wa MCP palibe akufunsa dzanadzana lomweli amalimbana ndi a First Lady amafunsa kuti kodi a First Lady ndalama akuzitenga kuti koma sanafunse kuti Jane Ansah anakhazikisa foundation akuchita ntchito za chifundo monga muja akuchitira First Lady koma a Namiwa sanafunse Jane Ansah kuti ndalama akuzitenga kuti chimene iye anaona ndikulimbana ndi a First Lady akwaku tili mabungwe angati m'dziko muno amene akuchita za chifundo ndalama akuzitenga kuti umenewu ndi umboni onena kuti a Namiwa akuchita kutumidwa akufunsa Chimwemwe Chipungu anakhazikisa trophy ya 26 million akufunsa kuti ndalama akuzitenga kuti koma sakufunsa Vitumbiko Mumba amene anakhazikisa trophy ya 47 million that is nonsense akuluakulu history is the best teacher